uh, imene ili ndi mapoints 14 ndipo uh, mbali ya Iran yalandira proposal iyi ndipo yanena kuti akuyipanga review ndipo lero limasana mbali ya Iran ikuyembekezeka kuyankha proposal imeneyi kudzera ku Pakistan ndiye Donald Trump zikuoneka kuti sali patient yayi eh, wapanga tweet nditu kunena kuti eh, Irani ikuchedwa kuyankha and ayamba kupanga kuphulitsa Irani pompano pompano ndiye eh, tidikirire kuti Irani kuyankhako iyankha bwanji. Uh, maanalist ena akunena kuti Irani Zikuoneka kuti ifuna zonena kuti iyikepo Lebanon pa mgwirizano othetsa nkhondowu, kunena kuti ah nkhondoyi isangotha ku Iran kokha yayi, ithenso ndi ku Lebanon, Israel isiye kupanga attack Lebanon. Kukamba za Israel tinanena dzulo kuti ah yakhala ikupanga attack southern part of Lebanon, kumwera kwenikweni kwa dziko la Lebanon, komano dzulo usiku inapita ku capital city ku Beirut kumenenso inakaphulitsa mabomba. Ndiye zadziwika tsopano kuti mabomba amenewa amapanga target mtsogoleri wa Hezbollah kumenekuku ndipo Israel ikunena kuti yakwanitsa yamupha mtsogoleri wa Hezbollah. Mkulu ameneyi dzina lake ndi Ahmad Balut yemwe ndi commander wa Hezbollah elite um, uh, Radwan unit. Eh, Radwan unit imeneyi ndi asilikali oopsa kwambiri a Hezbollah. Ndiye commander wake ameneyi uh, Ahmad Balut akuti a Israel amupha ndipo target yomwe anapitira ku uh, ku Beirut dzulo inali yokapanga target ameneyuyu ndipo anena kuti amupha komano mbali ya Hezbollah sidatsikimizebe kapena kulengeza kuti mtsogoleri wawoyi waphedwa. Um, apart from ameneyuyu Israel ikunenanso kuti yaphanso a uh, head wa intelligence unit yemwe ndi Muhammad Ali Bazi komanso uh, mkulu winanso otchedwa Hussein Hassan Romani A, amenewawa ndi ame, ameneyi anali wa Aerial Defense Officer ndiye akuti anthu atatu amenewa ali gulu uh, aphedwa limodzi ndithu uh, ndi mmene amapanga target komandayo. Tidziwe kuti Hezbollah ndi gulu lomwe linakhazikitsidwa 1983 ndipo uh, limalandira chithandizo uh, mundalama komanso military training kuchokera ku uh, dziko la Iran. Iran ndi sponsor wamkulu wa gulu limenelili la Hezbollah. Ndiye tikamati Israel ikumenya nkhondo mu Lebanon sikuti imakhala kuti ikulimbana ndi boma la Lebanon iyayi. Imakhala ikulimbana ndi kagulu kamenekaka ka Hezbollah komwe kali ku Lebanon. Ndipo Iran ikamati imamvana ndi Lebanon sikuti imakhala ku ikutanthauza za boma la Le Lebanon iyayi. Imakhala ikutanthauza za gulu limeneli la Hezbollah. Ndiye Israel eh yakhala ikulimbana ndi Hezbollah kuchokera pamene inakhazikitsidwa m'chaka cha 1983. Kuchoka ku Lebanon kumeneko tilowerenso ku Gaza. Eh, ku Gaza kumeneko Israel yaphanso mwana wa mtsogoleri wa Hamas. Eh, tikulidziwa gulu limene lija la Hamas lomwenso limathandizidwa ndi dziko la Iran. Uh, gulu limeneli mtsogoleri wake ku nkhani za ndale samakhala ku, ku Gazaku iyayi, amakhala ku exile ndipo Israel yakhala ikumusaka ndithu kuti imuphe um, Khalil al-Hayya, amene ndiye mkulu, mtsogoleri, wa Hamas ku ku nkhani za ndale ndipo Israel yamuyesera ndithu anali ndi ana pafupifupi 7 komano Israel yakhala ikupha ikupanga target ndipo yapha mwana wake wa chinamba 4 chiyambire um mwana ameneyi dzina lake ndi Azzam Khalil al-Hayya Azzam uyu anali ku Gaza komweko ndipo dzulo Israel inamupanga target ndithu ndipo yamupha and uh Ku Palestina kumeneko, gulu la Hamas lapanga kondemu zimene Israel yapanga popha mwana ameneyi Azzam Khalil al-Haya yemwe ndi mwana wa mkulu wa gulu limeneli la Hamas Khalil al-Haya. Iwo akuti Azzam Khalil al-Haya died of his injuries today after an Israeli airstrike in Gaza City's Daraj neighborhood late on Wednesday, a source at al-Shifa hospital told Al Jazeera, kutanthauza kuti munthuyi. Anavulala ndithu wakamwalilira kuchipatala chifukwa cha ma injuries amene anapanga sustain. Timalize update ya masana ano ndi nkhani yokhuzana ndi dziko la France. Dziko la France nalo latumiza aircraft carrier yawo ee chindege chisitima chawo cha pamadzi chonyamula zindege chija eya chikulowela ku Strait of Hormuz. Sitikuziwa kuti cholinga chawo ndi chani kapena program yake ndi yotani. Aaa koma tinakambaso mu update ya mamawa kunena kuti president wa France amalankhulana ndi president wa Iran ndithu ndiye anthu akupanga speculate kuti mwina izizi ndizofuna kupanga defend aaa ma interest adziko la France tidziwe kuti dzulo pa masitima apamadzi amene anapangidwa target Iran inapangaso target aaa cargo ship ina yadziko la France ndiye mwina sitima zimenezi zikupita kuti zikayese ku kuthandiza a, a, sitima za dziko la France kuti zizitha kudutsa ku Strait of Hormuz. Tiitsatira imeneyi kuti timve kuti France ikubwera ndi zotani chifukwa aircraft carrier imeneyi yadutsa ndithu ku south kwa Suez Canal ndikulowa ku Red Sea ndipo ikupanga zoti ilowere ku Strait of Hormuz kumeneko. Ndine Nestor The Black Teacher, a, masana abwino nonse. Zikomo.